Kwamwati zipani za pdp, utm ndi udf sizinali zimene zimantuma ndani namiwa kuti aziyankhula zimenezi nanga zipanizi lero zikuonesa mphamvu bwanji potengapo action kunena kuti zili mbali ya namiwa kodi tinene kuti namiwa bungwe lake lija la CDEDI si akuluakulu ake amene akumpanga sapoti ndi iyeyi kuti azitha kukhala ndi mphamvu zomakhala ngati kuti akunyoza boma zaoneseratu pamene akuonesa kuti uh, akubwera pamodzi akunena kuti ali mbali ya namiwa akunena kuti boma la dpp likuphwanya maufulu a namiwa pamene akulakwisa mpakuti namiwa mukayankhulidwe kake alibe kutha kuganiza bwinobwino kunena kuti kodi zimene ndikuyankhulazi ndikuyankhula zinthu zoti anzanga akamva chifukwa imene ija inali direct attack direct attack kuti wina aliyese pa air amamva kunena kuti uh, ndipo chimene chapweteka malawi ndi chinthu chimodzi komanso chimene chapweteka boma ndi chinthu chimodzi chimene anayankhula namiwa chimene aliyense sangamuyikire kumbuyo namiwa pa zimene anayankhula pa chani pa exclusive interview imene inachitika pa pa luntha television a namiwa ananena kuti in the next papezeka kuti president akhoza kukhala jane ansah zimenezi ndi zimene amalawi ambiri tatutumuka nazo ndiye kuti iyeyi mphamvu zimenezizi akuzitenga kuti zoti athe kuyankhula choncho chinthu china chimene taonanso ah, ndi chakuti chipani cha mcp chimenechi ah, publicity secretary wawo jessie kabwila ah, waoneseratu kuti ni munthu waboza waonesa kuti ni munthu waboza pamene anapita kukamuona namiwa kumeneko akunena kuti namiwa wantumizira uthenga chonsecho namiwa sanamuuze china chilichonse zimene zikuoneka kuti ndizaboza akunena kuti akuti namiwa wantumizira uthenga kuti akamuuze chakwera kunena kuti ah, mmene akumpangira aboma la dpp treat ndi zosiyana ndi mmene anapangidwira treat mboma la mcp koma tinene pano kunena kuti namiwa boma la dpp likumpanga treat bwino kusiyana ndi mmene ama- anampangira a mcp ankamufunatu kumupha namiwa a mcp ndi anyamata azikwanje aliyense akuziwa bwino lomwe mmene nkhani imene inachitikira lero mayi Jen- ah, mayi Jessie Kabwila akunena mwamtudzu zimene zili zochita kuoneseratu kuti mayiwa akuzitenga ngati zinthu za ndale kodi akuyiwala kunena kuti kodi kuchipani kwawoko mmesa m'malo moti apange concentrate zoti azingolimbana ndi zimene zili kuchipani kwawo mavuto amene ali nawo kuchipani kwawo kunena kuti athe kuwathesa akulowerera nkumapanga zinthu za direct attack zimene akuon- zikuonesa kuti sangathe kuziwina chifukwa tamvanso kale kunena kuti kuchipani kwawo kwa MCP pali kusagwirizana pakati pa amene azaimirire mu 2030 aoneka kuti Chakwera temu yake yoti atha kuyimanso ngati president inatha zimenezi zikuchitika aoneka kuti kuli anthu Ah, o- angapo amene akuoneka kuti akumuukira Chakwera aoneka kuti sakugwirizana nayenso kuti azaimenso mu 2030 so mavuto amenewa nda amene anakamatha kumayang'ana kumenekuku kuchipani kwawo kusiyana nkumabwera nkumalowerera nkhani za Namiwa kapena tinene kuti nawonso ali mbali imodzi ya Namiwa kunena kuti akumpanga support kubungwe lake ndi cholinga choti azitha kumapanga attack boma limene likulamulira zimene zili zosusana ndi malamulo a boma kunena kuti ngati iwo ali kosusa akuyenera kuthandizira mu njira yoyenerera pakasusidwe ka boma osati kuti azilipanga attack direct boma zimene zili zolakwika so nkhani zimenezi ndi zimene zili kumeneko Ah, tinene pano kunena kuti chipani cha PDP chilibe kuthekera kuti chitha kuwina masankho a 2030 chipani cha UDF chilibeso kuthekera kuti chitha kuwina masankho a 2030 so tamvesedwaso nazo kuti zipani zimenezi zabwera pamodzi kupanga ngati alliance ndi cholinga choti zizathe kuzapikisana nawo mu chaka cha 2030 pa usogoleri wa upresident kodi aMalawi mukuziona zimenezi kuti si zinthu zoti zili is too early for them kuti apange zinthu ngati zimenezizi mwati kusogolo kuzaukirana chifukwa nkhani makamaka pamene pamavuta ndipoti atakhale president ndi ndani atakhale ndi president ndi ndani so ngati mungakumbukire bwinobwino uh, utm inkafuna kupanga alliance ndi dpp koma ndi chifukwa chani zinakanika zinakanika chifukwa chakuti mpando wa upresident ndi umene unavuta kunena kuti ankafuna kuti uh, ndani akhale yesu na yesu president ayime ngati president so ma alliance ali apo koma nkhani ndi yakuti who is going to stand as a president pa kuti azakhale ngati uh, akupanga represent pa zipani zonsezo so you find that kunena kuti ku utm sazalola chifukwa a utm nawonso azafuna kuti uh, president azakhale dalitso kabambe uh, tikanena kupa- kumbali ya udf udf usonakonso sazalola kunena kuti uh, a utm akhale president president akhale wa utm the same with pdp chifukwa tikaona pdp uh, amene anatuluka andani awa anatuluka mu chipani cha dpp chifukwa choti one ankafuna nawonso ayime paokha ngati president kodi anankhumwa azalola ku- kuti anzawo azatenge mpando wa upresident so zinthu zimenezizi pamene akupanga ma alliance anthu awiriwa anthu atatu amene wawa pa zipani zawo ndikukhulupirira kuti sanathe kuwunikira bwinobwino kunena kuti what will be the next so zimenezi ndi zimene zikuchitika pa ground amalawi kunena kuti akuti zipani zimene zasayinirana mgwirizano mgwirizano woti ziyendere limodzi mpaka 2030 komanso akunena kuti zili pambuyo pa namiwa kunena kuti kumuteteza kuti boma la dpp likumpanga sili kumpanga treat bwino akuti likunchita nkhaza um, ngati mungakumbukire bwino bwino ah, boma la dpp likungofuna limpange limphunzitse namiwa namiwa ali nkutha kus- ali nkusadziwa kutha kuyankhula amayankhula posayang'ana kuti kodi chikudza ndi chani mmene amayankhulira namiwa pa Luntha Television. Zimene zija mawu amene ajawo ndi okhuza kwambiri kunena kuti kodi zitati zachitikadi kuti mmene wanenera ndiye kuti si- sizakhala kuti anthu amalawi azayankhulira pena so zinthu zimenezizi anayenera kuziya- kuziunikira bwinobwino